ee ugbu iyo ya mara ụnụ mma ee lot of people a lot of people nwere ike na-asị nke a m kpupụrụ okpu taa okwu m bịara ikwu today abịaghị m ikwu okwu today because of ihe people na-aga about na-ekwu ma before m gaa n'ihe m ji bịa aka m bụ nwa unu nwoke bụ Mr. Adeoji Tutu ofu onye e ji eziokwu wee malụ onweghị ka ama ume eme ọ bịa n'obi m kwuo ịghọtago cause ama m n'obi m ama agwa m okwu asị ee emego m video before gbasara Ogechi Okeke and ken of palace of justice a lot of them ta na-agwa m that na ken bụ a comedian but Ogechi na-aga na-edefraud people na-anara people ego fa fine i'm not here for ken ihe m bịara ebe a bụ ịgwa Ogechi okwu as nwa igbo em Ogechi ị gago n'iru kparịa Skibo because na o nyere gị advice ọ bụrụ na ọ- ọ- onye ọ- ọgwa- ọ- to me that video sef he wasn't referring to you ị kparịa ya wee mee Skibo pụtakwa wee challenge gị but i'm not here to challenge you neither am i here to insult you but that is only if you can see what i'm saying what i'm about to say as an advice if ị kparịa m Ogechi first of all ị ya akparị m na m etoghị ogologo ka i si kpọọ Skibo cause ama m na akwụba mụ na gị na ị kaha m ogologo you can only insult me maybe na m enwere ego which I know that insult might just be for today you don't know tomorrow cause I'm not an idle man ana m arụ enwe m ọrụ m na-arụ I'm a businessman so any businessman anything can happen tomorrow dịka m si kwuo abụ m ofu onye bụ ọ bịa n'obi o kwuo because ama m n'obi m ada agwa m okwu asị Ana m- a- a- abịaha m ebe a ikwu maka ndị asị na ọ na-abịa nata ego irie helping hands or whatever ihe m bịara ebe a imego address to is with this your hookup thing Ogechi ụzọ ị na-eje awa ọkọrọ I don't even know why Facebook is allowing that in the first place. That is dirty. We all know that the rate of poverty makes some people affect in their brain. Some people can no longer reason well. Because I want to believe that na ndị a na-apụta ma ụmụ nwaanyị aba apụta e, e, e, isi ha nke ya eyichisi onwe isi aja yiri boxer or ya yiri tight ọ pụta ị sị ya nya fesie ghaa azụ o were ike chedo na camera another thing chọrọ ịgwa gị bụ is that how your own husband met you or ike gị or ike gị ka your husband chọrọ wee bi- wee nụba gị that means you are doomed i don't know why some people cannot be reasonable any man that is going for a wife because of your shape or anything i'm sorry so if that is the tactics you are using to hook up guys for them that means ndo Ogechi advice ka na abịa abịa m ịkpali gị o. so ị fụ video you may not want to comment you may not want to address it because enweghị much followers but onye pụta ya gwa nwanne ya Ogechi that's not the best way to hook up girls with guys ị fụ nwoke ị sị ya gwute amụ ya ya wepụta ka chepụ amụ ya pụta ka a maa na ka a fụkwa ka a fụ ka the size ra why why some people so so senseless why some people so stupid to that extent eh? biko ka m jụgodu unu bụ ụmụ nwoke nụgoro nwaanyị ọ ike nwunye gị mere i ji wee nụba ya ọ bụsịkwanụ agwa ka e ji anụ nwaanyị biko because you want to tell me that na a girl je yiri tight or boxer pụta chebe camera ya chebe ike na camera for the whole world to see is that girl a decent person a guy that is even oh my god Ogechi biko abịa m ịkọ ogologo akụkọ i'm not even against what you are doing ọ bụrụ na ọ na-abịa nata people ego i rie ọ gị na Chukwu ma i'm not here to judge anybody dịka m si kwuo na video m meburu before people say na i don't have to bring compare ogechi with ken why i compared ogechi with ken because i have watching ken post each time ọ bịa online ogechi each time ọ bịa online ogechi so i don't even see any atom of comedy in what he's saying but that's not why i'm here why i'm, why I'm here is to address ogechi please nwanne ọ nwanne m nwaanyị ka ị wụ ọ nwa igbo ka ị wụ if you like reject me but mụ aha ajụ nwa igbo so far ị bụ nwa igbo ogechi okeke that means you are a typical igbo woman i respect you so much but the way i si aga with this your hookup biko nata because you are you are you are uselessing our our our youths we know there are some people that are useless nke nwoke ị sị ya dọta boxer ọ dọta boxer ọ na ị na-asị ya na ife ya pụtara ọ sị gị na ọ fụ nwaanyị na ife ya ebinie can you imagine

I just want to know. Or is it that you are mingling with bird of the same feathers? Ndị na-eche echiche ka isi eche. Because I don't, I can't just, I can't just, I can't just figure out the kind of spirit bara gị ime iji wee feel that this is the best way to hook up, to hook up girls with guys. Any girl at that age ị na-akpọta na akwụba ike na kamera ebe a that doesn't have a boyfriend is serious to marry her.

ụmụ Igbo mụrụnụ anya mụrụnụ anya ife na-eme onye si n'ụnọ ife na-eme onye si n'ụnọ ngwọta ya rara ahụ Ogechi ị bụ nwa Igbo ị na-abụrụ ị na-aghọ ịbụrụkwa na ihe ị na-eme bụ tactics i ji aghọrị ụmụ Igbo because a sị na mgbe aka na-atọ wụkọrọ aka mgbe more than two three people wụkọrọ aka gbaa ọsịarị na for one particular thing ọ dị mma inyo enyo ọfụma ihe a nwere ike ịbụ eziokwu biko wee na-aga ọba ahụ onye ha bara ya iru that is not the best way you should hook up guys with girls there is better way to do that ejighị ike or the size of amụ mmadụ

to sleep with you. But character is what can keep a man for yourself. I'm talking to girls. The same goes to men. Go and hustle, jee rụwa ọrụ, jee rụwa gbaa mbọ, kpata ego. Ọsọ abụgo na amụ gị, amụ gị ha ka mkpịsị aka ma ụmụ nwaanyị na-arụ ọchị gị. Wife material. Ọ bụrọ the size of cucumber i bu n'ukwu. Bikonu, nke a bụ ka m sị ka m gwa gị Ogechi biko nata ị bụ nwa igbo ị bụ nwa igbo ị bụ nwa igbo ekwena ka chukwu na ekwensu were gị wee rụọ ọrụ ị ghọtago ekpere m bu n'isi bụ ọ ya-adịrị gị mma but o nwe ụzọ i si eri mperi maka aka na-atụ gị ka nkụ and o nweha aka niine na-atụ gị bụcha ajọ aka o nwe ebe i si eri mperi nata ka ọ wee baalụ gị ka ọsọ agha na-egbu n'anị Igbo na-abụ ndị ọjọọ niine nọ n'anị Igbo ọdịda anyanwụ eregbu fa ncha and ọ yaha adị mma ka ọdịda anyanwụ esoro regbuo gị because ị bụgo a somebody dị well respected i nwe many followers that listen to you that's more reason why you should behave decent you should behave like a reasonable somebody because you are, each video you are dropping is either you are educating thousands and millions of Nigerians, the whole world in worldwide, not even only Nigeria, or you are deceiving them. So it will be of your own best. More born education in a deliver, but the one that can take them to a greater height. Ka ị na-eche echiche n'ihe ngwa gị, ya dịrị gị mma ka ọ dịkwa.